kedu ife bịa m n'isi kedu ife na-eme m kedu onye ma ebe ụzọ maka nwunye m ya anụ ụda kedu ebe o jebe achọkatagokwanụ m nwaanyị a ejego m enu jee ana afụrọ m ya bakpuo n'ụlọ ndị mmadụ afụrọ m ya kedu ebe nwunye m nọ ife na-eme ọ dịkwana mma anaghị m emezi ka nwoke si eme kedu ebe m achọ ya ejebe na ife emenụ bụ m mechitụkwa ọnụ ka anwụ gbadatụ obere bidokwa chọba ya ka m malụ ebe o je m malụ ebe ọ nọ na ife nke a erika ife nke a akarịkwa m

Ah, kedu na ụdị uke ụdị kedu nke bụ nje bụ uwe ite nọkwa na agba na enyi mbute elitebe nwa ndị mba mmadụ si ekwe aka n'ọkụ kedu ihe mmeri anyị mee Eh, bido igbo bido igbo chụva n'ọnwa gị ọla n'iru na ụghara na mava nọ Ah, nna m eh, udoka Kee ka i me. Ọ dị mma ịgbara ije. Kee maka ndị be gị. Anyị nọchakwa na ya. Unu kwanụ. Anyị nọcha. Anyị nọ. Nnọọ. Mhm. Nwunye gị ọ nọkwa ya? Nwunye m abụ nọkwa ọ nọrọ ya kana. Eche m na ya na nwunye m kpa na o nwere ebe va eje taa anyị. Ee, ọ dịka m ga-anọ m ife dị ya labụ mana o nwere ife pụtara ịma na ọvụgba ata achụrụ ya.

ị ma na akụkọ abụọ na-akọrọ n'akpa dibịa ọjị abịakwala ị tụọ nzu na ị tụrụ nzu eri ahụ nna m ya emelia bụ na gị bụ duru nọ ee chukwu abịama echerekwe osebụlụwa anyị ekele gị chi ma onye ya eke ma onye ya eke amarọ ya nna m anyị na ata anyị dị ibe na anyị abịakwanụ ka anyị mee ebe anyị bịara ebe na-achọ anyị ka aka mana ma jijie yi n'anya egwu ozi bụla anyị na-ama bụ ya si n'ukwuru ebe anyị ili ka anyị na-achọrọ nke enyere ya ya bịara egwu m si esi na esi nsị m jikwu ya ọnụ ma esi na anyị agara udere be ya n'isi ala nkwuli ya ka ọ dị na-adịla anyị mma ndị ezinụlọ gị dịla ezinụlọ anyị chilibụlụ ise ụlọ ọrụ ka anyị gọrọ ya ọga naanị izu na anọ ma na-ekwu ya Aha, tupu abịa emeta echekwa nekwe na ọjị apụwa onye wetara ọjị wetara ndụ ọbịa bụ ya bịakwudo na mkpukpu apụna ya n'azụ

nna m hmm. o nwere ihe mere m ji sị ka m bịa taa anyị maka na ị bụ nna m bụkwuole nwanne m ọ dị mma na ihe mere m ji sị ka m bịa bụ ka m jụọ gị mbọsị be m bụ udo ka a ji bụrụ be ndị ọgọ gị nke a pụtazi nwere ịta ka ọ nọgọdị nkịtị nna m obi dịgbo ụlọ ohu nne mgbe ihe eji nwee gbanwe ndụ gị nwunye gị bụ nwaanyị ị nụtara ị nụtara ọha ya ka ị na-etigbu ị nụtawara onye a ka ọ bịa meli gị ive nwaanyị kwesịrị ị na-eme n'ezinụlọ na nna m ị nwee da onye na-etigbu ndị bịa anụarọ gị nwaanyị a ka ị na-etigbu ya n'ụlọ bịa nụọla gị ya ka ị mee ya ka nwaanyị ka ị hụkwuo ya n'anya Agwa m na-ebu ọrụ gị Amarọ m ihe ọ bụ ya mere m eme n'anyasị ụnyaahụ. Amarọ m ihe ọ bụ ya bịa m n'isi n'anyasị ụnyaahụ. Eh, agwa bụ mkpala yiri a ebe mmadụ dị ndụ na ya. Amakata ọmụ onwe m ọla ya bịa bụ gịnị gwara ma mma bụ nwa m ọla ma ma na mụ nyụrụ nsị ebe a na-anyụ mamịrị. ive nwaanyị mere ebidoro n'anyasị ahụ o bido kpụwa aka o bidoro nna m obi bụ nwunye gị abụkwa ọ bụ ka ọ bụ ha na ezigbo mmadụ ọ bụ ha na ezigbo mmadụ ị ma na ndụ m ndụ gị ndụ nwoke ọbụla dị n'aka nwunye ya ị mawalị nke ahụ na nwunye gị a ị na-etigbu na ọ chọ na ara igbu gị kịta o gbuo gị kịta ị nwụrụ ka oke ị nwụrụ ozugbo ọ bụ nwunye gị a ka ị na-etigbu ma ya na-azụ gị nri ọ zụọ nwa oge gị nri o nee nwa gị anya o nekwuo gị anya mbọsị ka ndị ọgọ gị ọgọ gị mara nwunye gị ụla ị jee ọgụ ngwa n'ezie nwunye gị ka ị na-etizi itinye nọ itinye nọ ị na-eti ka ịgba ijizi mma chụọ onye ijili osisi ị na-eme ka i gbuzie ihe nna m obidigbo nwunye gị abụkwa na- ọ bụkwa ọ bụkwa na ezigbo mmadụ na ọ bụkwa na ezigbo mmadụ ibe njikwa ije ọgwụ avụ nene jesu ya nwa bụ ezie n'ọnụ bụ maka na i- o- otike otike otike nwanne m nwaanyị anya bụọla lo ji zuo anya bụọla adịrọ mma

anyị ebidogo ọ bụ gị kpatara ya maka na nwoke di gị na-arị erike agbaduo mara obi a na-eso gị ọ dị m gị nọta nwụna nnenna negodi m anya nnenna negodi m n'ije di nne m nee ive obidigbo tiele m onye kpọrọ onwe ya di m na m bịara ije di di m ngwa nekwa mụ arụ m onye ma ka fa si lalụ n'anyasị ma fa lalụkwa ụla ọfụma ụzọma nwa m na-aga bụrụ isi ụtụtụ o tetego lie nri onye ga-esinye nri m kulu nwa bịa tupu chi evoo ọ bịa n'akwa mụ di ya ọ bụ ozi mụ o luzie ebe nwa akwa tọgbọrọ ọ bakwuzie n'akwa ụmụ m nọzie fụbazie alịlị ka ụmụ na-enwerọ nne onye nne na-emu ụzọamaka ọnede ọ bụ na o jezie na-ebe ọ bụ na ị nwụrụ anwụ ọ kaa mma ọ ya-aka mma ma ọ bụ na o jele ọ bụ na ozu gị ka ọ bụ na-evu ị makwa na onye dị ndụ na-azụ nwatakịrị na-azụ nwa ọ mụrụ amụ n'avọ ya

nwaanyị ọma ụdọ na-atọ ụtọ mmiri n'ime ọrịa ọmalịcha m enenebe eje ọrụ ọmala obi di ya ezigbo ndị egburu mma na-agba njem ijele nwaanyị ị dịkwa mpeche mmaga na eriri dị ngiri

etinyere m lacha ka m n'anya na-ene m ọrụ agwa m yi ka m yi eyi tere dị m akwa mgbe yi wee lu ati ya uwe mụ na gị na amalaba m ive m na-eme ive niile ebe ege na aghasị afụchala m ya gburugburu niile soro na ama m ebe masị pụta machala baba kwuru onwe amosu niile bụ n'ogbe gacha mgbe ha ji gama mgbe ha ji na ama m gụcha ma m elere amosu ọ gwara na ọ bụ na e, e, e, ọkwa agbazi azị na ọya kpọrọ akpọ ị nọzi n'ụlọ tọkpọrọ nkịtị dịka okenye ọ bụrụ na akọzi ubi akọzi ọrụ n'ubi ọ bụla anazi ị nọrọ ebe nne nwe tọkpọọ nkịtị nekene mụ arụ gị ụdị ahụ ka ọ na-atụkwa n'anya gị dịka okenye gbaghalụ m

ọ dịrị bụ ihe na-eme bụ ịdali ya ịdali ya ịnasụ ya ịnasụ ya ka ọ bụ nwoke ibe gị obirigbo chee lụkwanị chee nkwanị okenye nwaanyị na nwere mkpụrụ obi m ka a na-agwa ihe nwere mkpụrụ obi m ka a na-agwa ihe agwara m gị mbụ sị gị na ma na-amarakwanụ mgbe m ji eme ebe ahụ

ọ mara ma ma ebe nọ na n'elu bụ ịbụta ọkụkọ ha bere aghịrị ya na-abọsa abọsa ị na-abọsa gị na-ekpokọ ekpokọ ị bụ ọkụkọ aghịrị ya ndị iji aka ga-abọsa ezinụlọ gị ọ bụ na ị marọ ka m gwa gị anyị okwu n'ime iwe ọ dịkwa nke aka gị ọ dị anụ ọ dị mma ka anyị teruo ee dịka dunu m aka ya ọbịa ee dịka okene ụzọ ụzọ hmm? ị bụ nkịta ma na adịghị eche elu biko biko gbayala ya o gbayala ya achala ugo nwunye nwaanyị mara mma ka nwaanyị mara mma ka anụ ekwu eji akpata ji na-enye ime onye ifuru bụ mbazụ eji egwute nnekwu ji nwaanyị ahụ bụ njenje mmiri na-eme ka na puo nri ome ezigbo nwaanyị ọba aba gị bụ ọba ife na na-akọ n'ime ya ee agwabele nke na nwunye gị abụka ezigbo mmadụ hmm? ihe i kwuru bụ eziokwu nnenna na udoka di ya anobi unu kpa ekene enwerọ nsogbu enwerọ nsogbu na akwụkwọ na unu emere ya mmadụ atọ kelewa ele mmadụ mkpụrụ ji atọ n'ime ọba ụdị aka mkpọrọ mụta ọlụ n'ọba ee

anyanwụ ụtụtụ ọma anyanwụ ụtụtụ anyanwụ ụtụtụ ọma na ndụ igbo bụ ọnyịnya anyanwụ ụtụtụ ọma bịa ibekamma kedu ife ị na-abachala ji kwara agụụ na-agụ m wee sị ka m bịata ji m ga-eri kpaanị kedu iji zahara gata onwe gị abụ ngwa ite ị na-akpọrọ nwunye di gị bụ ezidịmma ka o nyere gị aka wee sie gwuo ite ọ bụ na ji na-agụ gị nna nwere ife dị n'ime na m emepụta nwunye ndị dị na-enyezi ya nsogbu na m na-emepụta nri agwakwala gị ebere ahụ ime enye dị ijikwa na ịkpasa m amụ ijibekwa na ịkpasa m amụ nwa nwa dị n'ime ahụ gị dịkwanụ m ezigbo mkpa maka na nwa nwa i bu n'afọ bụ nwa nwa izizi a na-eme ka anyị nwee na mkpuke agbogidi ee

ee ị mara na nwa nwa ọ bụ na abụ na o kwesịrị ka ọ na-ezu ike Gịnị anụ m agbanyaziri ohu gị na m na-agwa gị ife dịrị m mmemme gekwa m ntị ana m ekwuru ma gị na-agbakasị ọnụ ma ị na-agbakasị na mụ na gị na-agbara ọlụlụ i were nwayọ kwọ aka gị ọfụma ọ gbuo aka gị mma gị wuli ite ka ọ tọọ ezigbo ụtọ ị ga-aga n'azụ ụnọ ya kpata akwụkwọ nri

enyi nwa enyi m enyi i tetawo ofe ị na-atị ụtụle ṅụ ọ dịkwa na mma larịkwala ọfụma lara m ọfụma gị nwakwanụ alarịlị m ezigbo nwa m agba nwunye nwa nwunye nwa obi n'oko ọnọrọ na nwa mmanwụ pụsịa ọnanị ee Ikem kedu obi meli nne pụtakwala ụla nje o kedu ife ị na-eme ebe a onye ị fụrọ nne nke ọma aza mbara ezi gịnị mezia o i kwụrụ na-ekiri ọ na-aza mbala ezi azụkwa ya azụ azụkwa afụ ya azụ ife nna chọrọ ka bụ mkpali ụtụtụ a tewa ka ntị tụwụla na-agbatịgodo arụ m niile mee ya ife eh, jere na-efe ka ịza mbala ezi a achọghị m ọkọm ọnụ ahụ nke ụtụtụ a ọ bụrụ maka ka m gbatịcha arụ m bụrụ na arụ m ebuka ọ na-abụ m ụvụ obuga akpa akpụ ekwana mbụ ọ ga-asọ mmiri o zuwo tena ebe ka gada na abaghị ga-aza ife elekile o zuwo Ikem asị gị n'iwo na-ewo m ọkwa mụ na-aza ife ana m ewe iwo ana m aza ya na-azali onwe m na-enwekwu anwụlị rapụ ya azụ nwa azụ rapụ ya o nwere ife o mere rapụ ya na-enyi nwa ka ọ bụrụ anya jebe ebe ị na-eje jebe akwa ị na-eje ka ị ra nwatakịrị ranya ka ọ gbatị arụ ị hụrụ ka ọ ra ranya Rapụ ya, diko diko diko diko gba ọgụ, ranya. Ọmalaba ọnọrọ, malaba ọmalaba ọnọrọ, ọnọrọ na nwa mmanwụ pụcha ọna, ololo na nwa. Rani nwatakịrị. Ana m ewe iwo.